aga aga acha acha ekele m Peter Obi ebekuola President Bola Ahmed Tinubu ka o kwere maka mpụ ndị ntọrị na omekaome na-akawanye njọ n'ala anyị kwerekwa maka oke ihe isi ike na-atawanyere ndị ala anyị akpụ ṅomie onye ọchịchị Prime Minister mba United Kingdom Sir Keir Starmer tinyere akwụkwọ ụbọchị iri abụọ na abụọ ọnwa isii afọ 2026 gbaa alụkwaghịm maka ọnụ ndị obodo na-egbu ya na ọchịchị ya na-agba ọnụ n'ebe dị iche iche ọ bara uru ije gbaa afa maka ịmata na oku a Peter Obi kpọrọ Tinubu lara ya na ntị ịkpọ ka nhọpụta maka ọkwa onye isi ala Naijiria na-atụnye n'ụkwụ n'ụdị na ọ fọdụrụ obere ihe n'ọnwa asaa ka e were ike nkarị ndị ala anyị ga-eso mee nhọpụta kpebie na ha chọrọ mgbanwe n'ọchịchị ma dị njikere igbochi mpụ nhọpụta n'ụdị ojoro magomago maọbụ biribiri ọ ga-abụ Atiku Abubakar nke ADC African Democratic Congress ka ọ bụ Adewole Adebayo SDP Social Democratic Party ka ọ bụ Donald Duke PRP People's Redemption Party ka ọ bụ Omoyele Sowore AAC African Action Congress bụ onye otu nnukwu ụlọikpe Abuja nyere ikike ụbọchị iri abụọ na abụọ ọnwa isii afọ 2026 ka a kpọchie mkpụrụ ụbọchị abụọ n'ụlọ nga Kuje ka ọ ga-abụ Peter Obi NDC Nigeria Democratic Congress onye kwuru na ọ gaghị abụ Donald Duke maọbụ Omoyele Sowore ji okwu maka na a ka na-ewe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha ka ndị so na ndị nke achịkọta ekwe ọnụ elelie ite ọ gbanyụọ nwa ọkụ erughị ya kedu maka Adewole Adebayo ọ gaghị abụ otu SDP ya n'agbanyeghị na ọ pụrụ ghara iso na ndị achịkọta ekwe ọnụ ogogo SDP erubeghị ka nke ndị ADC na NDC ya bụ na ọ ga-adajiri n'etiti Atiku Abubakar na Peter Obi ma ọ bụrụ na Atiku Abubakar agbanarị ọnya e kwere ya site n'ịgbara ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe dị iche iche ma ọ bụkwara na o nweta onye nsote kara aka maka na anyị nụrụ na Emeka Ihedioha na Ngozi Okonjo-Iweala asịla ya mba na ha achọghị bịazịa nụ na Rotimi Amaechi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC mara ọkwa na a họtala ya ka ọ bụrụ onye nsote Atiku Abubakar kwuru na Atiku Abubakar apụghị imeri na nhọpụta maka ọkwa onye isi ala n'ala anyị na ya nweta onye na-akpọ ya aha n'ụdị onye nsote Atiku Abubakar ya hụ na aka akpara onye ahụ Akụkọ ọzọ na-akọ na Rotimi Amaechi agwala otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC ka ọ hụ na aha ya ruru ụlọ ọrụ INEC aka tupu o ruo maọbụ gafee iri ụbọchị abụọ na asaa ọnwa isii afọ 2026 maka ime ka ọ pụta ihe na ya bụzi onye nsote Atiku Abubakar ọ bụgoduru Rotimi Amaechi ọ ga-enwetanwuru Atiku Abubakar mmeri na Rivers steeti ma ya bụzụkwara mpaghara South South ma e buru n'obi na ndị na-eso ụzọ Nyesom Wike ga-abụrụ ya ọgbata uhie Atiku Abubakar na onwe ya ga-emesịa ghọta na o nweghị nkwado ndị Northern Naijiria na-ahụ ọcha kpọọ ya ọcha ma ya bụzụkwara nke ndị Southern Naijiria ọ na-achọ ịnara ọchịchị Naijiria ka fọdụrụ ha afọ ise n'anya ọcha ahụmọhụ ụzọ ewulu maka Peter Obi onye akụ ịna nri na ihe gbasatara iji ego chụọ ego tupu ọ banye n'ọkwa ọchịchị Anambra steeti onye bụgasịkwara onye isi oche na onye otu bọọdụ nchịkwa ụlọ ego na ụlọ ọrụ dị iche iche chịrị Anambra steeti afọ asatọ bụrụ ọka ibe ya n'ala anyị niile n'ọlụ mmepe dị iche iche nke okporo ụzọ nke ahụike nke ijikwa ego nke ọma nwetara ihe ịrịba ama ndasa obi daalụ ọlụ site n'aka ụlọ ọrụ dịka ministri gọọmenti etiti na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ ngalaba otu ụwa UNDP na-ahụ maka ọrụ mmepe n'akụkụ ụwa dị iche iche Bill and Melinda Gates Foundation bụ otu na-alụ ọlụ mmepe kwụọrọ onwe ama ama na mba ụwa niile nakwa ụlọ ọrụ DMO Debt Management Office na-ahụ maka ụgwọ gọọmenti etiti na nke steeti jigasị n'ala anyị tinyere ụlọ ọgbakọ etiti ọkaka sineti ala anyị tupu Peter Obi abịa bụrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nye prezidenti Goodluck Jonathan n'ihe gbasatara akụ na ụba n'oge ha naabọ nọ n'ọkwa ọchịchị kedụzi maka onye nsote Peter Obi n'ọkwa bụ Rabiu Musa Kwankwaso

mesie jee ụlọ ọgbakọ etiti sineti ma mesie bụ onye ndu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NNPP New Nigerian People's Party Obi Kwankwaso njikọ ọka njikọ ọka bụ ihe a na-achọ n'uko elu gbara n'uko ala ka Naijiria wee site na-aga aga acha acha gaba agaba abụ m Chukwuma Ogbonna daalụ maka isonyere anyị n'ozi oge a mee ka a mata ka e si ekwu ya n'ohere like ma ọ bụ comment ma biko